Éamoinn, ní bhfaighfinn an cheist a chur, an bhfuil aon fhianaise ann, beag ná mór, gur féidir le scoil bheag freastal a dhéanamh ar an teanga níos fearr ná scoil atá ábhairín níos mó? Dá gcuirfí dhá scoil Ghaeltachta le chéile, nach bhfuil sé níos mó, nach bhfuil níos mó achmhainní ann, nach bhfuil an caipitíocht, b'fhéidir, ábhairín níos fearr? Agus b'fhéidir go dtugann sé deiseanna sa bhreis dos na mic léinn agus siadsan is tábhachtaí? Bhuel, níl aon, níl mo dhuine ag cur in aghaidh aon chomhnascadh má tá, má tá an comhnascadh sin déanta ar bhunús deonach idir scoltacha agus má tá rudaí cosúil le cúinsí teanga tugtha san áireamh agus mar sin de. Rinneadh comhnascadh roimhe idir scoltacha is dóiche, ar dúnadh scoltacha agus mar a déarfá, d'éirigh go maith leis na scoltacha eile agus rinneadh comhnascadh roimhe agus bhí, coimhlint ann, mar a dúirt Breandán ansin. So, sílim go gcaithfear an rud seo, agus go háirithe ón taobh s'againne de, b'fhéidir go bhfuil buntáistí ann ó thaobh comhnascadh, b'fhéidir go bhfuil buntáistí ann, mar a dúirt Breandán ansin, ó thaobh b'fhéidir cónaidhm a dhéanamh idir na scoltacha, ach ag deireadh an lae, tá níos, i bhfad níos mó i gceist leis seo ná cúinsí airgid, agus fiú ó thaobh na cúinsí airgid, níl an cheist sin cruthaithe mar a bhreathnaíonn tú ar an méid a dúirt McCarthy. Bhí siadsan ag caint ar fiche cúig milliún de sábháiltí a dhéanamh, sé sin, dá ndéanfadh comhnascadh idir na scoltacha a raibh níos lú ná céad dalta iontu, leis, agus is dóiche go bhfuil, b'fhéidir, i bhfad níos lú ná sin i gceist le scoltacha a bhfuil níos lú ná caoga dalta iontu. Agus, mar a dúirt Breandán ansin, agus aontaím leis, cén áit a mbeidh na sábháiltí seo? Mar, Má tá tú ag cur, b'fhéidir fiche mac léinn, mar fiche dalta breise isteach i scoil, an mbeidh ort b'fhéidir trealamh sa bhreis nó ranganna, seomraí sa bhreis a chur leis an scoil nó mar sin de? So níl na rudaí seo cruthaithe. Is rud atá anseo go teoiriciúil a d'fhéadfadh tú airgead a shábháil ach níl sé cruthaithe go praiticiúil go bhféadfadh sé airgead a shábháil. A Sheáin, agus luaigh Éamonn ansan an focal praiticiúil, go praiticiúil agus ag féachaint ar scoileanna bheirt oide cuir i gcás, tá cheithre rang an duine ag na hoidí. ó rang naíonáin bheaga suas go rang a dó ag duine amháin agus as an rang a trí go rang a sé ag an dara oide nó ag an bpríomhoide go minic. Go praiticiúil, an bhfuil sé sin réalaíoch sa lá atá inniu ann gur féidir le beirt oide a bheith ag múineadh cheithre ranganna nó ceithre churaclam éagsúil ag an am céanna? Bhuel, go praiticiúil ar an talamh, i gcás na scoileanna seo, níl tú ag caint ach ar chúpla páiste i gceist in aon rang. So, níl tú ag caint ar uimhreachaí móra. So, go praiticiúil ar an talamh, Tá, is féidir é seo a dhéanamh agus agus tá sé fíor fíor thábhachtach go go go mbeadh go mbeadh aon deis nó aon sórt sórt athrú a bheadh á dhéanamh ar na pobail bheaga seo nó ar na scoileanna seo go mbeadh an comhthéacs teanga áitiúil agus go mbeadh an deis ag an bpobal iad féin labhairt mar sílim sa gcás áirid seo gur cheart go mbeadh ráiteas tionchar teanga le cur i bhfeidhm ag aon roimh aon athrú a dhéanamh ar chás na scoileanna Gaeltachta. Ach os rud é gur luach a gcuid airgid atá á lorg ag an Roinn, agus tá siad ag cur cúinsí eile san áireamh sa ráiteas a thugadar dúinn, dála an scéil, níos túisce inniu, cuireann siad go leor cúinsí eile san áireamh chomh maith le hairgead. Rud amháin nach gcuirtear san áireamh ann, a Sheáin, ná cúinsí teangan, beag ná mór. Gan dabht. Agus sin é an chloch is mó ar ár bpáidrín faoi láthair, mar go bhfuil muid ag iarraidh an seod ársa a fuair muid ón ón nglúin a d'imigh romhainn, é a shábháilt agus é a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. Agus dáiríre, nuair atá muid ag caint ar an uimhríocht agus tá muid ag caint ar chúrsaí, cúrsaí eacnamaíochta agus chuile shórt eile, bheadh, bheadh, bheadh tacaíocht ag teastáil ó na ceantair seo mar gheall go bhfuil siad iargúlta uimhir a haon ach go bhfuil siad ag pointe leochaileach anois go dteastaíonn breathnú go fíor, fíor ghéar ar cén athrú atá muid chun a dhéanamh agus an bhfuil an athrú sin chun maitheas nó a mhalairt, don teanga sna blianta romhainn. Éamonn Mac Niallais, Tá na figiúirí anseo os mo chomhair amach. I nDún na nGall, tá sé cheann déag as 42 scoil i mbaol. An bhfuil dul chun cinn déanta agaibh maidir leis seo? An bhfuil cluas éisteachta faighte agaibh ón Roinn Oideachais? Bhuel, níl, tá, go dtí seo, bhí, bhí cead aighneachtaí a sheoladh isteach go dtí an ochtú lá déag de Mhí Mhárta, sin, sílim, an Aoine seo caite. So tá aighneacht seolta isteach againne agus d'iarr muid ar grúpaí eile agus ar thuismitheoirí pobail ins na scoltacha seo aighneachtaí a sheoladh isteach. So beidh le feiceáil anois cén freagar a thugas an Roinn Oideachais ar seo. Ach go bunúsach an rud, an príomhphointe atá muidinne ag déanamh faoi seo uilig go léir a Pháidí nó táimid tar éis na blianta fada a chaitheamh ar ag déanamh taighde ar an nGaeilge agus céard iad na rudaí a chaithfimid a dhéanamh leis an nGaeilge a choinneáil beo go háirithe sa Ghaeltacht. Agus an toradh a bhí ar sin uilig go léir, nó straitéis fiche bliain a bhí, atá, aontú ann ó na páirtí uilig go léir. Agus an bun-aidhm a bhí leis an straitéis sin, nó na rannógaí rialtais uilig oibriú le chéile leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Agus níl an Roinn Oideachais ag déanamh seo ar bhunús an straitéis sin. A Bhreandáin, cad tá ar bun ag an IPPN faoi seo, á dhéanamh acu faoi seo? An bhfuil sibh sásta dul ag agóid faoi seo? An bhfuil sibh sásta aighneacht a dhéanamh leis an Roinn faoi seo? Tá cinnte. Mar atá an scéal faoi láthair, caithfidh tú a thabhairt faoi ndeara go bhfuil costas sóisialta ag baint le seo. Ní rud eacnamaíochta amháin é. Tá costas sóisialta ag baint le pobal a bhriseadh in áit ar bith. I ngach paróiste beag timpeall na tíre, tá an pobal ann, tá an scoil mar chroí den phobal sin. Má bhaineann tú an scoil den cheantar, briseann tú croí an cheantair, nó níl aon costas gur fiú a chaitheamh sa dóigh sin, is dóigh liomsa. Tá airgead le sparáil, ach ní ceist airgid amháin atá i gceist sa rud seo. Is éasca crann a leagadh, ach tógann sé i bhfad níos faide ceann a fhás. Cinnte. Má dhúntar na scoileanna seo, bristear cultúr, bristear stair, bristear oidhreacht. an phobail agus ní thiocfaidh sé ar ais go brách. A Sheáin, díreach a fiosrú ó do thaobh féin de, is léir gurb iad an Roinn Oideachais féin a chuir na figiúirí seo ar aghaidh go dtí Colm McCarthy cúpla bliain ó shin. Ach ó do thaobh féin de, agus ag cur do hata áitiúil ort féin, cé mhéad scoil a bheadh i mbaol i do chás-sa? Bhuel, is dóigh, i gContae na Gaillimhe, go bhfuil sé luaite go mbeadh 17 scoil os cionn dhá scór scoil i mbaol. Agus is mór an mhéid é sin nuair a thógann tú, abair, i gcomhthéacs ceantar beag iargúlta. Bheadh. bheadh, bheadh scrios dáiríre déanta ar an, ar an ngréasán oideachais agus bheadh, bheadh, bheadh, bheadh an-aimhreas agus an-imní ormsa dá mba rud é go raibh muid chun an tua a tharraingt ag leibhéal, ag uimhir áirid agus, agus níl aon dabht ar bith faoi ach déanadh comhnascadh cheana agus i gceantair Gaeltachta ach déanadh é le toil an phobail áitiúil agus sin é is dóigh an cheist mhór. go mbeadh an pobal áitiúil ag iarraidh go dtarlódh sé. Bhail, dá mba rud é go ndéanfaí an tslí go ndúraís ansan, bheadh na hoileáin féin, bheidís, gearr amach. Ach sin mar a fhágaimid an scéal don tseachtain seo. Mo bhuíochas libh ar fad, Breandán Mac Cába, Éamonn Mac Niallais, Seán Breathnach agus Anna Ní Chartúir a bhí linn ansan ó chianaibh, agus Harry McGee sa chéad leath. Buíochas libhse dar ndóigh sa bhaile as ucht bhúr gcomhluadar. Beimid ar ais libh arís le clár eile Dé Máirt seo chugainn. Ach go dtí sin, go dté sibh slán.